olo atanyamula mfuti olo atanyamula zikwanje ine sindimanyumwitsidwa amene ine ndimamuopa pa dziko lino ndi mulungu yekha basi ndipo olo wina mutapanga mutapanga propaganda yotani Ine ndidzaima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndidzachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedwetsani a Malawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndiime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiwatchule mu odiyo ya lero akwiya kwambiri, koma ndizasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapititsidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. palibe chifukwa chokuti amalawi akamuvoterenso chakwera ndi mcp atalephera and ndi zopangitsa manyazi kuti president president azikayenda m'zikoli ndikumanena kuti ndiza ndizakuchitirani mukandisankhanso ine ndiza chimene wapanga iye ndikupenga ndi ndalama basi ndi chifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 miliyoni anthunso 1 miliyoni kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera ku tchalitchi zolandiralandira nde akuona ngatinso anthu akuyenera azingolandira ndalama kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikaweza nsomba tili ndi kholo lofoyira kwambiri in the name of chakwera amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti amalawi azidalira amalawi akhale oziyimira paokha amalawi ndi chimene amafuna akhale ndi bizinesi yabwino ana azipita ku sukulu azidya pakhomo pawo ndizimenetu amalawi amafuna samafuna kuti amalawi azipatsidwa makobili akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale ndi uchitsiru weniweni choncho ndilankhula ndi inu a opposition amene amalawi akukudalirani hopu yawo ya amalawi ndi inu chifukwa mmene kulili kunja uko inu a opposition Tikamanena kuti Takhalani Pamodzi, Muwombole Dzikoli, tikupangiratu kunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa and am sure pakali pano pamene mukuyenda m'mamidzimu nthawi ino ya kampeni mukutha kuona even olo m'town mukutha kuona m'mene a Malawi akuzunzikira. Tikunena ife pano tsiku la lero anthu angokolola kumene koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000 komanso thumba la, chi- la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000 mavutotu amenewo mavuto mavuto nje anthu akunena kuti inu a opposition kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani what is the agenda like chifukwa ngati ajenda yoyambisira zipani kaya ndinu a pp kaya ndinu a udf kaya ndinu a dpp kaya ndinu che kondwani nankhumwa kaya ndinu che michael usi kaya ndinu a mwenifumbo kaya ndinu a david mbewe nonse amene nonse amene a Enock Chihana nonse amene osusa nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mu- mumapanga ajenda yake ya ndani chifukwa ngati ili nkhani yoapulumusa amalawi nkhani yokuti muzitumikira anthu nthawi yake ndi inoyo imene inu nonse a opozishoni mukanabwera pamodzi ndi kupanga fomu one block Komatu inu mmamidzimu anthu akuzunzika. Mwina inu akuluakulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo. Ena ena akusowa ngakhale soya pieces amene soya pieces. Kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti inu a opposition. tabwerani pamodzi tikufuna ndi cholinga kuti muliphule zikoli inu a udf taphulani zikoli inu tagwirizanani ndi anzanu a pp tagwirizanani ndi anzanu a dpp tagwirizanani ndi anzanu a utm mukhale pamodzi anthu inu muombole zikoli kuchokera nsanje pakana kuchitipa kulitu mavuto kunja kuno mavuto Olo kuwaona anthu amene ali ngati ku south africa mukapita mukukaona welfare ya anthu a aku south africa, aku zambia, aku mozambique ngakhale olo ali ku UK anthu akuzunzika koopsa. Kaye kaye awa anapita ku israel sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati? Sitikudziwa palibe amene akupeleka update ina iliyonse. and inali nthawi yonena kuti inuyo musaganizire za inu iyayi iyi inali nthawi yonena kuti inu muganizire za dziko lino chifukwa uyuyu uyu kumpasanso 5 years ina apha anthu m'malawi muno anthu afa muno choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition nonse Nthawi muli nayo, chonde ndili pa mabondo anu ndagwada. Nthawi muli, ndili, muli nayo yokuti mukanakhonza anthu inu kukhala ndi emergency meeting. Ndikunenatu ngati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi ncholinga chokuti muziwombola Amalawi, Mukanakhala pansi muombole a Malawi. Afiti awa apha anthu. Izi ndikunenazi zikuoneka ngati zazing'ono. Tapitani pakali panopa mupite ku immigration. Anthu ena analipira ma passport last year koma passport pakana lero sikutuluka. Pasipoti ndi dokumenti yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iyayi, koma mu ntchito olo mabizinesi osiyanasiyana. Pasipoti ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya dziko. Koma ili ndi dziko la manjanjawidi amene akungonama pena paliponse. inu zoona anthu azikapatsidwa azikakhala pa queue ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku ngati ati apangiridwe pasipoti ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa iyayi kapena wapereka ndalama enawo ndiye kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri ati kuti apeze pasipoti mu dziko lawo ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamodzi muliombole dzikoli tikapita ku maesteti ukuku ngati kuchizunga esteti ku thyolo anthu akugwira ntchito za kalavula gaga kaye kaye system imene yayambikayi iyo yomalipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu mpamba pa airtel money m'malo mokuti mwina alipire anthu pa mpamba wallet kapena pa airtel money wallet akuwalipira direct kumene aka. Sac African Sea Cargo Logistics. Bana la gogo, bana la gogo ineo, bana la gogo batana, dona la gogo abinga. abale anga tamverani izi kodi munamvako za sac ifeyo akatswiri amene timatumiza katundu air cargo sea cargo transport roro services tourist visas komanso kubukirani mahotelo inu yomwe pee zonsezi ndi sak anzanu azatuka kale katundu wawo amene analandira masiku atatu akatumiza pa air komanso masiku 35 akatumiza pa sea maofesi athu ndi amene monga mmene mukuonera kuti sak afika msika ku services tilowe mkati muno tione kuti mwachana ogwira ntchito athu amsangala ifeyo tili kuseri kwa baniyas metro station ndipo manambazi athu ndi amene ali pamunsipa mutiyankhule kuno ku dubai kuti tinyamule katundu wanu akafika monga mmene mwamusiyira popanda kuona chilema chilichonse ife tikukudikirani agogo ngofunika mudziwo pandako cholinga cha anthu kumene kuko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri ndalamazo zochepa ndikukamulipiriranso munthu salari yacheyo mu, mu foni akamapita kotenga kwa ejenti amudule anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ali ndi ndalama zochepa mukapita kumbali ya zintchitolo ku makampani tapitani olo ku kayerekera mukaone ku kayerekera mining ijatu kuja amapanga uranium amaba kuja anatibera dziko lonse kutibera azungu kuba lero kayerekera ija inayambiranso mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko kuli mabuno Ntchito zoyenera a Malawi akugwira ndi anthu akunja ndipo kuli ma supervisor, ma bwana amene akuzunza anthu. Koditu dzikoli tikamanena kuti ukapolo ulipo muzimvesesa inu, inu a opposition muzimvesesa tikamanena anthu akuzunzika. anthu m'makampanimo kulibeko monitoring mechanism yomakaona kuti kodi amalawi akugwira ntchito bwanji mupite ku kayerekera mukaone mmene anthu akuzunzikira kutereko leroli lero president mmene akupitako lero kaya apitako lero kaya apitako mawa kumene koko ndiye kuti anthu apakidwa monga mmene zimapangira kale lija wapakidwa ngati mafuta apakapaka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino zabwino kumenekoko koma anthu akuzunzika koopsa kuli anthu aku south africa mabwana aku south africa mabuno amene anazolowera kwawoko kuzunza amalawi monga mmene akuwazunzira pano ifache tikamanena kuti munthu akuzunzika kuma ku south africa amalawitu akuzunzika inuyo a opposition mukamapanga matama anu muziwe kuti amalawi akuzunzika ku south africa kuti munthu achoke panopa akafike ku south africa ndiye kuti akuyenera m'maboda monse azilipira ma 50 rands azipita azi, azikuti akafike ku south africa ndiye kuti aku, akuyenera akhale pathumba pache ndi over 500000 akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika kuzunzika ngati kuti apite olo kuchipatala akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa amalawi ambiri akungokhalira mphati andi zimene zizi inu a opposition munayenera kuti muzikhalire pansi mukhalire pansi nonse mukhale pansi muombole amalawi mavuto amene wawawa kumpasanso chakwera next teremu ina muziwe kuti mwaphaziko momuno mmalawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makhansala makhansala ndi anthu omvetsa chisoni amene amagwira ntchito ya kalavulagaga salary yawo yochepa koma akuzunzika koopsa makhansala tikunena pano s- masalaries awo ochokera mbuyo mu- mina miyezi 4 or 5 sanalandire komanso gratuity yawo sanalandire pakana lero ananena kuti azalandira kaya ndi pa 1 may kaya ndi pa 2 may sala ujeni gratuity yawo makhansala pakana lero sanalandire gratuity yawo andi ine ndikudabwa kuti kodi ziko ili nolo ziko lino ndi loganiza bwanji asogoleri athu amaganiza bwanji zikakhala ndalama za iwo ndi iwo nsangansanga zimatuluka koma zikakhala ndalama za inu ndi ine ndiye zimavuta anthu a ma, ma civil servant a penshoni ndani onse akuzunzika kopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo so ine ndikulira kwambiri kulira kukulilirani inuyo a opposition alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo Koma alimo ena okula mitima amene anachokera nthawi ya Welensky kuzafika nthawi ya mcp kuzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu mcp kupita mu utm kuchoka mu mcp kupita mu dpp kuchoka mu mcp kupita mu, D, mu udf choncho choncho mali li- li- recycled politicians kuteroko chinati chiwine chipani cha mcp zisankho zikubwerazi muzaonanso agalu amenewa achoka aza- a- apita akalowe mu mcp momuja kuchokera mu zipani zawo kungowina dpp leroli muwaonanso achoka mu zipani zawo ndikumakamuthokoza amene ujayo ujeni mu- muthalika ujayo andi chimandidabwisa chonena kuti mmalandiranatu kutereko pali ena a cha mcp amene akuperekera zida ku opposition Ndiye pali ena a opposition akuperekera zida ku chi- ku mcp kuti mwina atakhala kuti zisankhozi zayenda mwakuti mwakuti azakonderedwe. Ndinu anthu omvetsa chisoni. Mukanayenera muliphule ziko limeneli muliphule ziko ili anthu akuzunzika koopsa. So masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi. unfortunately simumakhala ndi emergency meeting simumafuna kugwirira ntchito limodzi ngati mwakumana ndiye kuti mwakumana kumaliro koma kunja kuno anthu akuzunzika kowopsa amalawi akuzunzika muyende m'midzimu muone pakadali pano pomwe mwagundika kusakaza ndi ndalama kumapanga kampeni enanu mukuchita kudziwiratu kunena kuti olo titapanga kampeni yotani sitingawine but mukufuna basi muzingozunza anthu kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri aliyense akufuna akhale purezidenti ochokera kumwera muyambise zipani zanu mwayambisa zipani zanu zoona you can't, you can't think about the people about the children about the women about the old people you can't eh? leroli mupite mmasitemu kuti mudziwe kuti kunja kuno sizili bwino muwaone ana amasikini mmene akuzunzira mmasitemu ana amasikini afika poopsa kwambiri they are very very notorious you can't think of that eh? kudayambika mapulogalamu kalekale ana awo azachoka leroli ikamakwana 4 o'clock anthu akumayamba kumathawa mtown kuwathawa ana amasikini amene afika poopsa kwambiri eh? zoona ndikumva chisoni kwambiri mawu anga omaliza alero ndikufuna nimuthokoze michael usi michael usitu ineyo ndakhala ndikumakuwuzani amalawi kunena kuti michael usi anabada wanzeru Michael Usi ama- samapanga za masewera. Michael Usi amene timamuziwa ife ndi uyu wayamba kulankhula zomveka izo pano. Ndipotu anzangatu mukulankhula bwino kwabasi. Mukanakhala kuti zimenezi munaziyamba pakale, oh, anthu akukondwera nanu, akukondwera nanu anzanga. anzanga apapa nde michael usi weniweni amene timamuziwa ife ndi iweyo ukunena bwino kwambiri ukulankhula bwino kwambiri ndipo mmene zililimu zikapitirira ah, ine ndipezeka pa msonkhano pakotu chifukwa kukubweraku ine ndikufuna ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyanasiyana makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji nditaona msonkhano pali michael usi msonkhano pali a dpp msonkhano pali nankhumwa msonkhano pali mwenifumbo msonkhano pali mayi joyce banda msonkhano pali atupele muluzi msonkhano pali a david mbewe msonkhano pali a peter mutharika nonse a opposition mutabwera anankhumwa mkati mutabwera pamodzi ndikupanga msonkhano umodzi kodi dziko lingakhale lokoma bwanji koma ayi kakakakaka aliyese ineyo ine ine ndiye ndine dolo ine koma malawi akuzunzika kwambiri a malawi mukanatiganizira mukanawaganizira mukasa- musakhale anthu ozikonda 5 years ina kuti mukampase uyu Chakwerayi Chakwera wapha anthu koopsa Chakwera wapenga tikutero kuwapenga angoti lero ichi wanena mawa ichi wanena chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka, Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukudziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto awo koma agalu awa maministers awa akuyenderabe pakana lero koma mameya amene amanga masitewa analandidwa magalimoto awo subscribe